ee ụmụ igbo birikwanụ ọ ka bụkwa nwa ụnụ nwoke bụ Mr. Adejido onye ji eziokwu wee malụ ofu onye bụ ọbịa n'obi ome gịnị okwupụ niile onwe nke amụma eme biko ihe m jiri n'ụbọchị nke taa bụ ka m letetụla anyị bụ ndị igbo that na ọ bụ na anyị echekwabaha obodo anyị onweha echere anyị ya mark my word i chekwabaha be gị onweha echebere gị ya onye yi shoe ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ eburu ozu onye ọzọ adịka ebu osisi kpọrọ nkụ ilu ndị igbo ka ọ afụ ma ekwughị mere ọnụ ekwukwazie ma anụ mee- mee ntị ndị igbo na-ekwukwa na-ekwu afụ ma ekwughị mere okenye ekwuo ma anụghị mee nwata ka ihe m na-ekwu the rate na ndị ndị ugwu ji abata ala igbo ha na-abatabu before mmadụ amarọ ụfọdụ abachago n'ime ịkpa ebe ebe ọ- ọ- ebe ụkwụ adịghị erukebe all the time jee ruo n'ebe ahụ na-echezi mgbe a ya-asị ha ngwa binie na agha so during this lockdown mere mepetụrụ anyị anya mara ana m ekwu na-asị onwe ihe ọbụla gbara gharịị n'ihu chukwu obodo tere aka nwere ndị ọ dị nso ihe isi ike ihe a bụ ihe ị na-ebere butere gị ihe isi ike nwere ndị si na ya aracha oil so this corona thing emepetugo anyị anya small anyị wee mara the rate of ndị ugwu na-abata na this country ji abata na this our own country bụ Biafra onye ọbụla na ha ebe ụfọdụ enwewego experience ụfọdụ ụfọdụ ereceivebego torture some people elosego their family in the hands of this Fulani people ekwuola m ya sị anyị abụghị ndị naijiria na-asị if you see something say something anyị tinyere ife n'elu wee na-asị if you see something not only that you will say something but take action immediately don't delay because egbuo oge these people ị fụrụ na-abata nụ fa ada abata ka fa relax ya ndị fulani ị fụ na-abata ndị ugwu na-abata ala igbo fa abatarọ ka ha relax ya ha abataghị ka ndị igbo si aba ya bụ aba arụsasịba ụlọ no ife fa batara bụ any slight opportunity fa nweta they will strike so mgbe ha circulate chaziri all the bush awụkpozi anyị ọ nya bụ na emerie anyị ọ nya bụ na ihe anyị na anyị na-anụrụ ọgụ since anaa n'iyi so ya ka m ji asị ụnụ onye fụ ife dị anya ife dị ka ife a na-enyo enyo ị fụ ndị a ka fa na-abata chụchiya fa azụ ekwugo m ya before chụchiya fa azụ ejighị ịkwafu ọbara mara anyị bụ ndị igbo anyị na-anụ ikpeazụ anyị ada ebu ụzọ amapụ isi no matter ọ bụrụ na isi a ha amapụghị anyị isi a ka ọ dị na ọ dị enough ịfụ fa chụchie fa azụ nkeju na ọma mpụ mee gịnị gbuo gbuo igbugbe nne n'anya n'azụ before nke anyị ya ka anyị jegodi nụnụ from onye isi anyị bụ maazị Nnamdi Kanu because ọkwa okwu o kwuru that is to show you that na agha abatago ọkwa ndị Imo ka nnụ na na-eji na-agwa fa na na ha ejikwa gbuo efi nke nwa ndị Fulani herdsmen ji batakwa gọvanọ kwere na ọ ya-akwụ ụgwọ efi irefuzie ugbo ndị mmadụ ugbo ndị mmadụ the so called useless Fulani and their cow destroyed ọ bụghị dị ya ka m na-akọ ka anyị jegodi nụgodi from Nnamdi Kanu aka m na-abịakwa m bịakwa e nwe more things ka anyị jenefe ya

ya ndị igbo unu anụgo ya unu anụgo ya anyị na-idiri egbe n'idie mgbọ ejighị ọ bụghị ka e wee chụba nta ọ iji gwa gị na ihe agụ eberugo na ugo eberugo na mgbagbu agwọ nọ n'akịrịka ọ bụghị ọbịa ha ebe ebe a ọkwa ofu onye na-anọchite anya ndị igbo na South Africa o sokwa mara ife na-eme n'obodo so ịmara igbo nọ everywhere but m chọrọ iji ha na-abụ unu afụgo nke Nnamdi Kanu ka jegodi zute ya bụ onye ka ọ gwakwa unu how prepared unu kwesịrị ịdị na because i che na ka o mee gị before ị mara ife o nwere ike ọ ma-eme gị o nwere ike chukwu edesigo yes you be among the people ya-afụ the end of this struggle yes but in as much as ị na-ekpe ekpere ka ị fụ the end ị na-ekpekwa ekpe ka family gị fụkwa the end so o nwere ike ọ ma-eme gị mana o eme onye metụtara gị ka jegodi na-anụ ya ka unu nụkwa ọdụ ọ na-adụ unu na-adụkwa nwa bụ onye igbo ndị igbo niile in general ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ka jenụ zute ya ana m abịakwa
Igbo bụ Igbo ekene m unu aha m bụ Eze-Ana Udeji Ndubueze Jonas Onowu ndị Igbo na South Africa ife m ji eme vidio a bụ gbasalụ well trained Boko Haram fighters a na-eshift n'ala Igbo o tego e shiftụrụ ndị a before the lockdown mana ọ bịaziri ka njọ kemgbe e nwere lockdown e wee na-epushizi more number of them ha wee na-abata ala Igbo some of them are already strategically placed achọkwa m ime ka unu mata na ọ bụrọ ugbu a ka e nwetara security report gbasara ife a na-eme kịta na these fighters from all over Africa esendrịta n'Igbo ọ bụrọ kịtaa ka e nwetara the report mana ndị Yoruba nwetara their own report decide ịfọmụ Amotekun to protect all the Yoruba territories ndị Igbo nweta nke fa our governors gbachie nkịtị mgbe a kpọziri meeting akpọ akpọ Mohammed Adamu bụ Inspector General of Police a Fulani man to be part of the meeting eh? so mgbe ọ bụzi part of the meeting Nnia Nwodo and ndị igwe nọ na that meeting had to walk out because fa chọrọ ịbịa mebezie meeting with ndị nne ya anyị na-atụ ụjọ na ha nwa bịara ịwakpo anyị ọgụ na ọ ha nwa na-egbusi ụmụnne anyị anyị abịazie ka ha bịa soro anyị mebe meeting so Nnia Nwodo had to leave the meeting so ife m ji agwa ụnụ bụ na that is to show you how the level our governors ji dị compromised with this current eh, oppressive government of Muhammad Buhari na ife m na-ekwu bụ na ndị Igbo kịta anyị ama rapụzi our security safety and security in the hands of our governors yes e nwere some vigilante ha fọmụrụ mana vigilante ha fọmụrụ adịrọ enough we need to throw our weight behind the vigilante monitor the operations of those vigilante support them with more men supportụọ fa with resources ndị igbo all over the world anyị nwere different structures with the structures on the ground ma town union ma ndị vigilante ma ndị igwe ma All the Igbo meetings niile e nwe now is the time to throw our weight behind all these meetings ka anyị fụ na e protect ala Igbo maka ọ bụrụ na anyị protectighị ala Igbo anyị ama nwezi ebe ọbụla anyị ga-akpọzi na ọ be anyị ndị Igbo nọ in diaspora now is the time you have big roles to play anyị ama nọzi na-agba ọnụ na social media be anyị ana-agba ọkụ ka anyị were nwee ọgbakọ niile dị iche iche ndị isi coordinate your people coordinate your meetings ma ọ bụgodukwa social club it doesn't matter coordinate any meeting ọ bụ ndị Igbo ndị Igbo nwere coordinatienụ onwe ụnụ eh, mobilize their resources ka e nwee ike support fa to defend Igbo land because these people are already strategically placed the only thing fọrọ kịta bụ ịsupplyzi ammunition which will soon be supplied nke bụ na between now and December anyị ama nwezie place anyị ga-akpọ be anyị ife ọ ga na-adazi bụ gbum gbum gbum gbum different places we know how these people operate bikonu ụmụnne m ugbu a abụrọ mgbe anyị ji eme ekwuo asaa ma ikwu ife na-enwerọ isi nkata na-agaghị abara anyị uru ka anyị focus on the issue of safety and security of Igbo land let us mobilize resources let us play roles onye ọbụla anyị nwere ike each of us have a role to play

ndị a ama melinwu anyị maka ọ ya ife ha ji awakpo ndị mmadụ bụ na ha na-abịa n'ime abalị ha bịa n'ime abalị ọ their strategy unu na-ehi ụra wakpo unu maka ha bịa face to face anyị ma na anyị nwere dike ndị Igbo nwere dike we will fight back and they will defeat them so let us empower our people let us coordinate with our people so that they will be able to defend Igbo land ndị na-agaghị abanwu n'iru ọgụ ga-akwado ọgụ maka na nkwado ọgụ ka ịnụ ọgụ so we can do it we can defend our place biko ndị Igbo all over the world ndị ọbụla gbaba nkata yes a nọ na lockdown but communication can still go on anyị ga-acommunicate enwere resources resources can still move n'agbanyeghị na enwere lockdown so let us do it now before it is too late udo dịrị onye ọbụla chukwu gọzie unu bye bye so na-afụ ya ee ọ nya ka m sị ka mgbe m okwu ọzọ nwere ike ikwu but uh, advice m na-enye especially ndị nọ n'ala Igbo ụmụ Igbo nọ n'ala Igbo ụnụ bụ anya ụnụ bụ like alarm ụnụ bụ whistle blower anyị nwe ụnụ tie sị gbaba anyị agbaba because anyị nọ anyị ebe anyị na-anọghị n'ala Igbo anyị nọ ebe anyị nọ na-ekwu nya ka dịka dịka maazị si wee kwu ebe ọbụla ị nọ you have something to contribute o nwenwe ihe ị ya akpa ọ wụrọ ị ya ebu nwa egbe na mma o nwere ike okwu ọnụ ị ya ekwu the advice i nwere ike iwepụta the tactics i nwere ike iwepụta the strategy i nwere ike iwepụta nwere ike go a long way for ndị Igbo so that means everybody ị bụ obere ma ị bụ nnukwu ị bụ ọgaranya ma ị bụ ogbenye onye ọbụla nwere ihe ọ ya atụnye one of the things i nwere ike ịtụnye bụ ihe a m na-ekwu ị mara nke ị ya emenwu mee ka ọ ghara ịbụ akụ fecha fecha ọ dara awọ ka ọ bụrụ a gbachaa a gbachaa ọsọ a niile anyị na-agba nụ ọ naa anyị n'iyi remember among the 12 there was al- there must always be judas unu egena ndị na-ekwu na-criticize the struggle do not relent ike agwụna ụnụ a sị na ihe ọma ada abịakwada ọ da abịakwa ọ da abịa ọ da abịa easily jụgodi ndị kpatara ego agwa gị afụfụ ha tara before emake nya bụ ego so nya ka m sị ka m gwa unu biko ị fụ ife dị aṅa dị ife ga-enye enyo ọ bụrụ ife ị ma na ị ya trynwụ sọ gị mobilize ya especially youth nọ n'ụlọ mobilize yourself form groups ọ bụkwa group e ji ezu ori form one group ya bụ ife mee once ụnụ kpakara kpakara onye ọbụla ezukọ ka e mere ife ọsọ si mere ife ọsọ because mmadụ aya anọkwa be ya nọpịa mkpụrụ amụ ọ nya ka m sị ka m gwa unu ọ nya ka m sị ka m gwa unu ihe ọma ada abịa easily ọ da adị easy ọ ya ala ya arụ but ọ bụ anyị wee stick together nụọ this ọgụ nụọ ya ka ọgụ nwanne na nwanne gwukọ aka ka nwanne nwanne wee nụọ ọgụ a that's the only way we can achieve our dream but before then ndị chukwu kwadoro nwee ife ya eme fa one with god is with majority anyị nwa anyị nwa chukwu nọ anyị n'azụ all the time ụmụ igbo ọdịda anyanwụ anyanwụ a bụ ihe na- ihe anyị na-represent abụghị ihe a na-emekpuchi so devils can only try but they will not succeed ka dịka m si ekwu m ejekwa bịa mbọsị ọzọ anyị anọrịa nụ dịka m si ekpebere n'isi nwa afọ igbo ọbụla bụ anyị na-eje eje na-abata abata ụkwa ma mkpa anyị ihe onye ọbụla na-eme bụ ihe dị mma n'anya chukwu dịkwa ya dịkwa dịkwa mma n'anya mmadụ ya gaara onye ọ bụ ị bụrụ na-eje ụka jesibe ike ị bụrụ na-eme ihe omenala mesibe ike ma gị ejikwana nke ọbụla ị na-eme wee megide mmadụ ibe gị chukwu baa gị eze leta ụmụnna gị ọ gọzie gị ụmụ ogbenye karị n'ala igbo ihe anyị na-ekpe ekpere bụ ka onye ọ dịrị onye ọbụla mma ekpere onye ọbụla bụ ka ọ dịrị ya mma mana ka ọ na-adịrị gị mma letakwa ụmụnne gị ya gaara ụnụ